ni daniyɛl buware de ɔ an bɛna kuma kun fɔlɔ d'ale ma fɛn minnu bɛ yen ni an ɲɛsinnen b'a ma sisan n'o ye nɔɛli ani trente et un ye ale bɛ dɔ fɔ an ye nɔɛli la i n'a fɔ tangara fana bɛ dɔ fɔ an ye trente et un na mais yann'o cɛ ɲininkali fila a b'o jaabi o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka don a ka thème kɔnɔ ɲininkali fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ a delila ka kuma a tuubi cogo kan tɛmɛlen na nin misiri kelen kɔnɔna na A ka d'an ye a ka segin a kan hali ni kuma ma janya kosɛbɛ, a tuubira cogo min, parce que tɛmɛlen na mɔgɔ dɔw tun tɛ kɛnɛ kan, bi i bɛ taa sɔrɔ olu tigi bɛ kɛnɛ kan, o tuma na a tuubira cogo min, a ka segin o kan mɔgɔw k'o mɛn. O kɔfɛ, an b'a mɛn bɛɛ da ko Daniel Bɔre, Daniel Bɔre. Daniel yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye? A bɛ se k'an bilasira o la wa? Parce que an kɔni bolo Daniel ye chrétien tɔgɔ ye. Tɔgɔ wɛrɛ b'a la mun ye Mohamadu ye, mais halisa a bɛ ka wele Daniel Bɔre. ɔ daniyɛli fana kɔrɔ ye mun ye a b'an bilasira o fana na insha Allah o kɔfɛ a bɛ dɔɔnin fɔ an ye noɛli ko fana na yanni kuma ka di tangara ma an b'a fɔ bɔre ka k'a bisimila
alhamdulilayi rabbil alamin n baden alisilamɛw assalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu an bɔra ka bato minnu kɛ sisan ala k'an ka bato minɛ ala k'an jurumuw yafa ala k'o kɛ a ka alaya kosɔn ka eh, nabagaw bɛɛ fo n b'a daminɛ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw la ni o ye mohamɛd eh, jaabi eh, ahmed jawara alifuseni ana kojo abulayi tangara eh, fo ka taa se an balimakɛ fana ma ka na se eh, an yɛrɛ ka karamɔgɔba ma n'o ye abulayi koyita ye ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛ lajɛlen ye n b'aw fo ni dakuruɲɛ kelen silamɛya foli assalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu waati taara kosɛbɛ an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ɛɛ ɲininkali min n'a y'a sɛmɛna ko daniyɛli kɔrɔ daniyɛli kɔrɔ ko kiiritigɛla daniyɛli kɔrɔ hebere kan na kiiritigɛla daniyɛli kɔrɔ ye o de ye dɔw ko ko n ka kan ka daniyɛli bɔ yen n'a bɔra yen a bɛ se ka kɛ n bɛ tunun parce que ne ka papiyew la ne tɔgɔ ye daniyɛli donc o de kama daniyɛli bɛ fɔ ka caya a faamuna ɲininkali filanan ko n tuubira cogo di silamɛya ɲɛngoya de bonyana ne dusukun na kosɛbɛ o de kama ne ye sun don tile bi kɔnɔntɔn ani tile saba n'i ko mɔgɔ ka ko ka go i ye i tɛ se ka fɛn tiɲɛ a la eh, o ye dalankoloya ye bamananw b'a fɔ ten k'o ye kuma fu ye n'i ko mɔgɔ ma fana i ka ko ka di n ye i tɛ se ka foyi dilan a la o fana ye kuma fu ye ɔ komi silamɛya de ko ka go ne ye ne fana ye n seko de kɛ n bɛ se ka silamɛya n b'a faga ka bɔ yen cogo min o de ye n bila tile bi kɔnɔntɔn ani tile saba sun na tile bi kɔnɔntɔn ani tile saba dumuni kɛ ko kelen ji min ko kelen aw k'a faamu n bɛna ji min sisan ka dumuni kɛ sisan o ye sun tigɛlen wa o ye sun dolen ye 24 heures sur 24 dumuni kɛtɔlama ye sun tigɛli ye o de ye sun doli ye n tilala o la tuguni n ye sun wɛrɛ don 72 heures su saba tile saba n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min a b'a fɔ o sun ma ko jeûne d'esther sun in minɛna ka bɔ muso taafetigi dɔ de la ɛ o muso in fana jatera bibulu kalan fɛ k'a kɛ kira ye n'o b'a fɔ ko ɛsitɛri a fana ka kitabu bɛ ɛ bibulu kɔnɔ donc sun in minɛna ka bɔ ale muso in de la ka yahutuw ka kisili dɔ de kosɔn donc ne fana ye o sun in don n ko ni ala sera ka ɛsitɛri jaabi ni a ka tile saba sun ye ala ka ne daniyɛli fana jaabi ni n ka tile saba sun ye su saba tile saba 72 heures n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min ala fana ka ne jaabi ni tile saba sun ye cogo min n bɛ se ka silamɛya n bɛ se ka a latunu ka bɔ yen cogo min donc nin de tun ye n ka ŋaniya ye ɲininkali gɛlɛn dɛ aw ye tile joli sun walisa ka egilisi kelen tubi wala ka kerecɛn kelen tubi sunkalo tile mugan ni tan tɛmɛna an ma tile kelen ta a la ka ala deli ko a ka egilisi kelen nɔgɔya an ye wala misiri kelen ala k'an dɛmɛ an ka se ka limaniya sɔrɔ k'a deli ala fɛ a k'an dɛmɛ kafiriya ka se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc kumakan wolon fila de ne y'o de mɛn kumakan wolon filanan kɛra k'an to cité des enfants na o y'a sɔrɔ an bɛ fɔli la yen an bɛ jeûne d'esther sun na donc ne ye n ka kumakan wolon filanan de mɛn yen o kumakan tun bɛ fɔ ko daniyɛl sojɔlaw banna kabakuru min na o de ye so seleke la kabakuru lakika ye kabako don e ɲɛ na a diyara ala ye ala y'a kɛ n'an y'o ta k'o sɛgɛsɛgɛ komi an ka waati tɛna an pɛrɛmɛtɛ o bɛɛ la o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ ismaɛl de la an y'a ye fana kerecɛnw fɛ ni i ma don kerecɛnya la ni ismaɛl tɔgɔ ye kerecɛn tɛ den wolo k'a tɔgɔ da ismaɛl la ni a ko ka go u ye cogo min ala k'a faamu nɔgɔya ma donc a dun jirala k'a fɔ ko kisili bɛna sɔrɔ ni o ka sira de ye donc o de ye n kɛ silamɛ ye kuma lateliya la n bɛ se ka a jɛ walisa ka tɛmɛ ni nuwɛli ye a faamuna ni ne ye aw ɲininka sisan epi fana n'an y'an cu nuwɛli kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko an ye nana diinɛ dɔ lagosi basaw hali silamɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ten ko ninnu ye fitinɛ lawulilaw ye ko diinɛ lagosilaw don kerecɛnw fɛ yen bibulu min bɛ kalan an ka mali kɔnɔ yan a bibulu in bɛ n bolo yan bibulu kitabu bi wɔɔrɔ ani kitabu wɔɔrɔ don donc kerecɛnya yɛrɛ ye fɛn min ye kerecɛnya tɛ isa ka diinɛ ye n bɛ o ɲɛna o fana ɲɛfɔ aw ye aw k'o faamu aw ka limaniya o la yesu ka diinɛ tɛ a b'a dɔn cogo di ko yesu ka diinɛ tɛ n bɛ se ka yɔrɔ dɔ kalan hali ni n ma bibulu jira aw la kɛwalew kitabu sura tan ani kelen vɛrse mugan ni duuru mugan ni wɔɔrɔ barinabasi taara tarse ka sɔli ɲini a y'a ye tuma min na a taara n'a ye antiyɔsi u fila bɛɛ ye san kelen dafalen kɛ egilisi mɔgɔw cɛma ka dannabaaw wele kerecɛnw o fɔli daminɛna antiyɔsi o y'a sɔrɔ yezu tile tɛmɛna kerecɛn dɔnnibaga bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yezu tile ni pɔli tile o ma bɛn kerecɛn dɔnnibagaw bɛɛ b'o dɔn donc kerecɛnya fɔli daminɛna eh, paul ka wagati la ɔ ko ka dannabaaw wele kerecɛnw bi bi na n'i ko dannabaa tubabukan na i b'a fɔ le croyant n'i ko dannabaa tubabu arabukan na i b'a fɔ silamɛ hakaza i b'a fɔ ko mumuni donc dannabaa de ye o ye donc yezu ka diinɛ tun ye dannaya de ye bɔn ni mɔgɔ min ko a bɛ sɔsɔli k'aw la ko isa ka diinɛ ye kerecɛnya ye i b'a ɲininka ko yala ko isa ka tile la isa ka diinɛ tɔgɔ tun bɛ di sanni kerecɛnya ka na fɔ isa ka wagati la eh, isa ka diinɛ isa tun bɛ diinɛ min na o tɔgɔ tun bɛ di sani pɔli tile ka na se kerecɛnya ka fɔ dannaya tɔgɔ ka yɛlɛma ka kɛ kerecɛn ye donc yen i bɛ lafiya kosɛbɛ a faamuya la ni ne y'aw ɲininka sisan k'a fɔ ko an bɛ kalo jumɛn na n b'a jigiya k'a fɔ aw bɛɛ bɛna fɔ ko desanburu desanburu desanburu an b'o de dɔn desanburu o ye mun ye n b'a dɔn mɔgɔ tɛ aw la min bɛ desanburu dɔn nka ni ne y'aw ɲininka an bɛ kalo jumɛn na a b'a fɔ ko desanburu mɛ nka aw bɛ desanburu fɔ ni ne y'aw ɲininka yala a bɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ ko ayi yala a bɛ hadisaw la a b'a fɔ ko ayi yala a bɛ kitabubaw la wala a b'a fɔ ko ayi ɔ ni desanburu yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisaw la a tɛ kitabubaw la aw ye desanburu dɔn cogo di aw y'o bɔ yɔrɔ jumɛn na ka o sigi sen kan fo ka tila ka kira dɔ wolodon sɔrɔ o kɔnɔna na k'o fɛti k'o ye 25 ye aw y'o bɔ min aw y'o sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na dɔnnibaga jumɛn y'aw kalan o la ne kɔni b'a dɔn abulayi koyita tɛ n b'o dɔn n b'o seereya yɛrɛ wa n b'a jigiya fana jabi tɛ n b'a jigiya alifuseni ana kojo tɛ n b'a jigiya abulayi tangara tɛ mɛ aw dun y'a bɔ min desanburu aw y'a bɔ min donc o b'a yira ko an banna kuranɛ na ka sɔrɔ ka an poron fɛn wɛrɛ kan an ma yamaruya ni min ye fiyewu fiyewu silamɛw a ma nɔgɔn dɛ an ka siran ala ɲɛ an k'a dɔn ko ala b'an faga diɲɛ na k'an kunu lahara k'an ɲininka an ka diɲɛ so ko kɛtaw la aw ma ci ka min kɛ munna a b'o kɛ aw cira min na min fɔra aw ye a bɛ komi abulayi koyita ye ne daniyɛli ta baara la k'a fɔ bɔn tabali kan minɛn ninnu jigi ka bɔ yen ne banna o ma ka taa to ka eh, tabali dugumana furan a ko tɛ ɲa a ko de ko ne ka tabali sanfɛla de furan mun bɛ ne bila dugumana furan na mɛ ne ka kan ka sanfɛla furan ni n tilala o la n bɛ sɔrɔ ka dugumana furan est ce que a faamuna ala k'a faamu nɔgɔya ma desanburu tɛ bibulu fana kɔnɔ kerecɛnw ka bibulu kitabu bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ desanburu t'a kɔnɔ u ɲinɛna k'a sɛbɛ mɔgɔ bi naani de y'a sɛbɛ u ɲinɛna a tɛ yen desanburu tɛ yen janko ko yesu wolodon bɛ a kɔnɔ a tɛ yen u ɲinɛna ala fana ɲinɛna k'a jigin kuranɛ haya fɛ a tɛ yen kɔni bon bibulu ni kuranɛ de bɛ kuma an ka telewisiyɔnw na yan mali kɔnɔ ani arajosow la a t'a kɔnɔ hali ni kerecɛnw bɔra ka kuma tele la kerecɛn karamɔgɔw ka nimero bɛ bɔ duguma a y'a dɔ ka nimero ta a k'a wele k'a ɲininka ko yala i b'a la ka yezu bange ko min fɔ ne o yala a bɛ bibulu yɔrɔ jumɛn de yala desanburu yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn 25 bɛ min isa wolodon yɛrɛ don a bɛ yɔrɔ jumɛn bibulu kɔnɔ i b'a fɔ komi bibulu dɔ bɛ e bolo e m'a yɔrɔ ye i bɛ huja jɔ a la est ce que a faamuna nka depuis sisan a bɛ hakɛ to dɛ parce que ne ye baara fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ kerecɛnya kɔnɔ n b'a la ka dɔɔni dɔɔni ta bɛɛ la sisan k'a jira mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ fɛn min bɛ kan ka kɛ ani an bɛ kan ka fɛn minnu mɛn a laɲini ye min ye dɔnkilida kɔni a tɛ daga ɔ nka an tun bɛ dɔnkili da k'an to kerecɛnya la silamɛya bɛ dɔnkili daga n b'a dɔn o tɛ daga nka o don na alifusɛni ne bɔra i fɛ don min o don ne taara sɔrɔ silamɛw kɛmɛ ka kɛnɛba dɔ sigi ka ni tabali ɲumanba dɔ sigi ka sɔrɔ ka miziki k'a la mɔgɔ bɛ dɔn na fɔlɔ sani wajulu ka na daminɛ ala an ka misiriw fana ma kisi fɔlikɛ ma fɔlɔ ala k'a faamu nɔgɔya ma ala k'an kisi ala k'an tanga

ko emmanuel heberekan na ko ala filɛ aw cɛma haleluya heberekan na ko an k'a tanu donc ko ala yɛrɛ de wolola 25 décembre don alahu akubaru a bɛ alahu akubaru fɔ o la a ye sabali dɛ an ye kɛlɛ kɛ an ye kɛlɛ kɛ sisan an bɔra ka kɛlɛ kɛ sisan ne ye degun caman sɔrɔ a la ko mun na ko ne ko ko mawuludu ti bɛn a sɛbɛ la an kɔni y'a ye mawuludu kɔni tɛ bɛn nka anw ma se ala kira sɔlɔ sɔlɔ bangeli ma an bɔ fo an ye ala yɛrɛ wolodon fara kan a kɛra baara ye dɛ emmanuel ko ala filɛ aw cɛma donc isa ye ala ye wa ni isa tɛ ala ye mais ko ala yɛrɛ de wolola 25 don heberekan na ala filɛ aw cɛma aleluya an k'a tanu ala de wolola 25 don aw ni ce dɛrɛ silamɛw an ka madarasasow taara congé de noël la ko ala wolola 25 don donc o b'a yira ko silamɛw fana limaniyana ala wololi la baara tiɲɛna an bɛ la ka dɔw kɛlɛ ko mawuludu ti bɛn ɛ dɔw yɛrɛ b'a la k'u ka madarasasow datugu ko ala yɛrɛ wolola ɔ sa tuma na an bɛ se an bɛ tila o kɛlɛ la tuma jumɛn an bɛ tila o la tuma jumɛn jɔnni kelen b'aw la min bɛ sɔn k'a fa wolo ko kuma fɔ a da la hali ni ne y'a fɔ est ce que a tɛ muru turu ne la nka ala belebeleba in wolo ko kuma de filɛ anw da kɔnɔ wa an bɛna a fɛti silamɛw an ka siran ala ɲɛ dɛ an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛnw na fɛn minnu tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ bibulu kɔni tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ don nkalon kalan don tiɲɛ don o jɛlen don nka kuranɛ min kɔni nana ka ko dafa k'a ban san ba kelen kɛmɛ naani ni tan ani eh, bi saba ni seegin a bɛ dugukolo kan yan a ma yɛlɛmɛ ka ye wa yɛlɛmɛ yɔrɔ t'a la mun na an banna o la mun na anw ye nowɛli daga mun na an y'o kɛ mun kosɔn anw dun ye silamɛw kuranɛ dun y'a jira an na ka ban a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisaw kɔnɔ a tɛ kitabubaw kɔnɔ mais mun na an ye dɔngɔnɔmugu dun mɔlɔya la dɛ a b'an fa dɛ ka tila k'an fa ko kura silamɛw n'a sɔrɔ ni ala kɔni ni silamɛw ma limaniya ala wololi la n'a ye eh, eh, madarasasow datugu kuranɛ kalanyɔrɔw datugu ko congé de noël aw b'a taa yɔrɔ dɔn ne kɔni t'a fɔ aw ye aw b'a yɔrɔ aw b'a yɔrɔ dɔn ala b'aw sara ni min ye aw b'a dɔn est ce que a faamina a kɔni filɛ nin ye aa ni mɔgɔ min kɔni sɔnna k'a datugu siranya ɲɛ i bɛ sa dɛ i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa o de kama nabila isa ko ko diɲɛ gɛlɛya bɛna se etabu dɔ ma diɲɛ in bɛna gbɛlɛya ka gbɛlɛya ka gbɛlɛya a ka hadisa eh, kɛnɛma dɔ la ko fɔ o waati la ala ko minnu bɛ ala ko yɛrɛ yɛrɛ la k'u bɛna olu minɛ k'u di faamaw ma u b'u don kaso la ka dɔw bugɔ ka dɔw faga yɛrɛ de ko wa waati la mɔgɔ min sera ka muɲu ka sabali ko ɲɛnamaya banbali ye o tigi de ta ye nka mɔgɔ min siranna o don gbɛlɛn in ɲɛ ka tiɲɛ dogo ka tugu nkalon nɔfɛ ko o tigi bɛ bɔnɛ a ni na a t'a sɔrɔ o tigi halaki banbali ye ni tɔɔrɔ banbali ye o tigi niyɔrɔ ye an man kan ka siran bilen an bɛ diɲɛ waati min na sisan ne ni aw si bɛ etabu min na an t'a ɲɔgɔn wɛrɛ balo bilen bɛnkan tɛ ni mɔgɔ si ni ala cɛ yan ko i bɛ sini ye o de kama n ko an si bɛ yɔrɔ min na an kana a nata ko an bɛ sini sɔrɔ an b'a nata tuma bɛɛ k'a fɔ ko an ye su de ye donc n'i ye su ye tuma bɛɛ i ka kɛtaw dɔn o tuma na a faamuyana nabila isa ko fɛn min bɛ se k'i faga a ka hadisa kɛnɛma dɔ wɛrɛ la ko k'a sɔrɔ a tɛ se k'i don jahanɛmɛ kɔnɔ kana siran o ɲɛ fɛn min b'i faga ka tila k'i ni ni farisogo bɛɛ tinti tasuma kɔnɔ k'o de ye ala taala ye silamɛw ne ni aw an ka siran ala ɲɛ ne ni aw an ka jɛ ka siran ala kelen pe ɲɛ a faamina nka an bɛ bɔ ka marise ko caman na ye a bɛ to an t'a la munna an tɛ ban munna an tɛ ban nin ma ala yɛrɛ wololi munna an tɛ ban a ma ala wololi ko kuma tɛ maa si dala kuma ye ala wololi ko kuma tɛ maa si dala kuma ye est ce que a faamuna o man kan anw da la anw de ko anw ye tawhiritigiw ye anw de ko ko ala kelebaantiya bɛ anw yɔrɔ ni anw sɔnna congé de noël ma an ka ala kelebaantiya bɛ min an ka tawhiri bɛ min a bɛ min y'a dɔn an ye bɔra kerecɛnya kɔnɔ sisan n bɛ dɔɔni ta o la ka kuma jɔ yen est ce que a faamuna kerecɛn yɛrɛ kɔrɔ an t'a dɔn an b'a fɔ kerecɛn n'i ko sisan an ka jamana ko kerecɛnya diinɛ ye jɔn ye ko nabila isa wala fɛti min natɔ ko isa ka mɔgɔw ka fɛti don dɔw b'a yira ko silamɛya la ko silamɛw ka mɔgɔ tɛ isa ye wala isa ka mɔgɔ tɛ silamɛ ye wala isa wala aw banna isa la nka suratu bakara b'o fɔ laban na ko a kana ala ka kiraw bɔ ɲɔgɔn na nka aw banna nabila isa la k'o kɛ kerecɛnw ta ye kerecɛn kɔrɔ ye ko dangaden gulolen ka mɔgɔw galase kitabu sura saba verset tan saba yesu krista y'an kunmabɔ sariya ka danga ma ale yɛrɛ kɛra dangaden ye an nɔ na k'a masɔrɔ a sɛbɛnlen bɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ dulonna jiri la olu bɛɛ ye dangadenw ye a fɔra ko isa ma jurumu kɛ mun bɛ taa ɲini dangadenya gɔngɔyɔrɔ la tuguni wa kerecɛn kɔrɔ ye ko dangaden gulolen ka mɔgɔ anw fana sɔnna k'o fɔ isa ma ko isa ye dangaden ye hɛrɛ sira hɛrɛ tilenna o kan a ma ɲɛ dɛ ala k'a faamu nɔgɔya an ma n bɛ n jɔ yan kumakɛla tɔw bɛ yen ala k'an bɛn sababa ma assalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh
an bɛ foli lase muhamadu buwarɛ ma kuma minnu fɔra sisan n hakili la bɛɛ lajɛlen y'i ka tata ta a la bɛɛ lajɛlen ye somɔgɔ samani sɔrɔ a la insha Allah